igbo ndị ọma bụ igwe na nke onye chiri ya zere ọ ka bụkwa n'ihe ọmụmụ gbasara ọtụtụ ụmụ ihe ndị anyị na-enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu igbo ya bụ ụmụ ihe ndị anyị na-ada akpọ n'olu bekee anyị shi ịkpọ ya anyị akpọọ ya n'olu bekee anyị agaghị ama na enwere ihe a na-akpọgasị ha n'olu igbo ya bụ nke anyị ga-eleba anya n'ụbọchị nke tata bụ gịnị akụkụ ahụ anyị ndị a dị n'ime nke anyị na-enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu igbo akụkụ ahụ anyị ndị dị n'ime anyị anaghị afụ anya that is some inner parts of our body nke anyị enweghị ike ịkpọpụtanwu n'olu igbo ndị dịka kidney kidney ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe ihe a na-akpọ kidney n'olu Igbo hei ọ gara ụlọ ọgwụ a sị na kidney ya na-enye nsogbu a sị na kidney ya ya na-enye nsogbu na ndị otie Anyị amaghị na kidney bụ gịnị n'olu Igbo akụrụ akụrụ kidney akụrụ ya bụ ọ bụrụ na ị maghị ya mara ya taa na kidney n'olu Igbo bụ gịnị akụrụ nwanne ya bụrụ gịnị liver liver gịnị bụ liver nke ahụ onye ọbụla ma ya umeju umeju ụfọdụ na-akpọ ya umenju o si na ka ndị si akpọpụta nke ha umeju anụ umeju umenju na ndị otie ọ dị mma nke ọzọ marrow marrow marrow ma ọ bụ bone marrow bone marrow gịnị ka ọ bụ ụmị ọkpụkpụ ụmị ọkpụkpụ nna mana ụmị ọkpụkpụ marrow bụ ụmị ọkpụkpụ ọtụtụ amaghị ya ya bụ mara ya taa ụmị ọkpụkpụ ọ dị mma ka anyị gaa n'ọzọ nke ọzọ cervix cervix nke ahụ na-adị n'ahụ nwanyị ya bụ gịnị ọnụnụ akpa nwa akpa nwa ọnụ ya ka a na-akpọ gịnị cervix nwaanyị dị ime ime na-eme ya ihe a ga na-esheki bụ ọnụnụ akpa nwa ya hei ọnụnụ akpa nwa emepego ka a mara na o mego gịnị o mepego ọ bụ na o mepechago ọfụma nwa nwee ike eme gịnị pụta ọ dị mma cervix ọnụnụ akpa nwa nke ọzọ intestine intestine gịnị bụ intestine eriri afọ eriri afọ ma ọ bụ mgbịrị afọ o si na ka ndị si akpọ eriri afọ ma ọ bụ gịnị mgbịrị afọ ya bụ intestine nke ọzọ skull skull skull ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe bụ skull n'olu Igbo skull bụ gịnị okpokoro isi okpokoro isi ya bụ gịnị skull ya okpokoro isi mmadụ a ewepụ ntutu na ndị otu ya

anyịrị tooth gum ọ dị mma ama m na ihe mmụta nkụzi nke tata bara aba ya bụ gbaa mbọ tụsa ozi a biko ka ị na-enene m ka ị na-eme share ozugbo ka ị na-enene m ka ị na-eshare as you are watching me please keep sharing keep sharing this video keep sharing n'ihi na o nwere ndị ga-amụta ihe na nkụzi a o nwere ndị amaha otu mkpụrụ ihe ka esi akpọpụta otu mkpụrụ ihe n'olu igbo keep sharing biko meenụ ka ihe nkụzi a rute ha aka like as well biko like follow this page like this page like this video then comment achọrọ m ịhụ your comment ọ ga-adịkwanụ n'udo gaa ụbọchị ọzọ aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị lọlọ Ogechukwu Ifeanyị Mmadụeke ugo kwụ di ya n'azụ ka emesịa